foli kɔfɛ an b'ala subahana taala fo ka k'an b'ala subahana taala tanu k'a barika da k'a waleɲuman dɔn ka da a ye nɛɛma ni hɛrɛba minnu kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen kan ala subahana taala a ye nɛɛma min kɛ anw kan nɛɛma ninnu an tɛ se k'o jate ka s'a dan na nɛɛma ninnu lafisamanti an'a la belebele danni nɛɛma kɔfɛ ala subahana taala a ye ne n'aw a y'an kanda k'an kɛ silamɛ k'an bila ala kiraba muhamadu sallallahu salam o ka sira kan an b'ala deli ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu limaniya kan k'ala fo k'ala barika da k'a waleɲuman dɔn ala ye nɛɛmaba min kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye balimaw sunkalo tɛmɛnen a bɛ sa don min na an ye ala deli ko ala ka ɲinan san wɛrɛ ta ala k'o yira an na ala subahana taala a ye nɛɛma kɛ ne n'aw kan ɲinan ta a y'o yira ne n'aw la si ani kɛnɛya la an k'a dɔn k'a fɔ nin ye ala ka nɛɛmaba de n'a ye mun di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma siga t'a la e b'a dɔn ne b'a dɔn walima dɔw bɛ an t'o dɔn an balimaw don an n'o ye salon sunkalo an n'o jɛnna k'a sun ɲɔgɔn fɛ ɲinan an bɛ yɔrɔ min na komi bi ɛɛ olu dɔw bɛ lahara an bɛ ala subahana taala deli ala ka hinɛ a silamɛsu bɛɛ lajɛlen na dɔw bɛ yen an n'o ye salon ta kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ kun ka kɛnɛ bi kalo jɔla ɛɛ olu dɔw bɛ yen bana b'o la o tɛ se ka sun don an b'ala subahana taala deli ala ka farikolo jagabɔ ala k'o kɛ an n'o bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma n balimaw hɛrɛ kalo o jɔla n balimaw arijinɛ sɔrɔ kalo o jɔla n balimaw kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma na o kalo o jɔla n'o ye sunkalo kalo ye n balimaw sunkalo kalo o ye kalo belebele de ye ala subahana taala ye kaloba min n'a y'a ta k'a di alisilamɛw ma o la sunna savana a y'a lajɛ k'a fɔ nin kalo in k'a laɲɛnamaya a wagatiw bɛɛ lajɛlen na kɛrɛkɛrɛ bolo ma an filɛ wagati min na n'o ye suguri wagati ye i k'a dɔn k'a fɔ nin wagati an bɛ foli kɛrɛkɛrɛn bila ka taa an baw la n'an musow n'an balimamusow minnu kɛlen don kabini trois heures o bɛ wuli sunbagatɔw bɛ se ka dumuni min sɔrɔ k'o kɛ suguri ye k'o dom cogo min na an b'ala deli ala k'a k'an n'o bɛɛ lajɛlen baraji ye nin wagati ninnu ala k'a k'an ka wagatiw la hɛrɛmaw ye o la an y'a kanu nin sigida ninnu kɔnɔna na k'a daminɛ sunkalo tile fɔlɔ in na ka taa bila fo mugan kɔnɔntɔn walima bi saba an balimaw na falen falen kɛ fajiriw la o bɛna kuma an ye kitabu belebeleba dɔ kan kitabu nin karamɔgɔba dɔ y'a labɔ n'o de ye a sheikh uthaymin ala ma hinɛn'a ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen na kitabu in n'a tɔgɔ ye ko majalis ramadaniya sunkalo sigida kɛrɛkɛrɛnlenw olu walandaw k'olu latɛmɛ aw ye n'ala sɔnna ma nin na k'a walanda fɔlɔ ye bi walanda bɛ kuma fɛn min ye o de ye fusamantiya min bɛ sunkalo la n balimaw fusamantiya min bɛ sunkalo la an tɛ se k'o fusamantiya fɔ cogo si lajɛlen na fo an k'a fɔ fɛn min yɛrɛ ye sun ye sun larabukan na o de ye k'i yɛrɛ minɛ al-imsak k'i yɛrɛ minɛ o de la a nana ayiwa an ba mariyama o ka kisa la a b'a fɔ inni nadartu lirahmani sawma ko a ye dafalenni kɛ masaba ye k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ kuma na dɔ yɛrɛ minɛ a bɛ fɔ de ma ko sun ɔ mɛ n'an nana sariyatigiw fɛ sun ye jumɛn ye o de ye k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuni na ka bɔ ji la a bɛ hakɛ to ka bɔ kafoɲɔgɔnya na k'a daminɛ fajiri ka taa bila fo tile binni na nin wagati in kɔnɔ a bɛ fɔ de ma ko ɛwa sun nin min filɛ nin ye nin ye wajibi de ye ala subahana wa taala ka kumakan kɔnɔ a ko ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun a ko hey aw maa minnu limana ni ala subahana wa taala ye ale ala subahana wa taala a ye sun k'aw ma wajibi ye i n'a fɔ wajibi don ka kɔn alakira mamadu mantɔn ɲɛ sallallahu alaihi wasallam cogo min na sun kun bɛ ka kɔrɔ nka kɛcogo a n'anw ta in i b'a sɔrɔ bɔla ɲɔgɔn kɔrɔ sun in ma kɛ dɔwɛrɛ kama dɛ fo k'anw jidi ala ɲɛ siranya na an b'ala deli sunkalo min filɛ n'a jɔla ala k'a kɛ ala ɲɛ siranya kalo ye k'a kɛ kalo ye kalo min n'a bɛna an kalan ala ɲɛ siranya na fo ka taa an sa ala ɲɛ siranya min n'a tɛ bɔ an dusukun na n'a tɛ bɔ an ka kɛwale ala k'o k'an ye o de kama alakiraba sallallahu alaihi wasallam ale fana y'a yira a ka kumaw kɔnɔ a ko buniya alislam ala khams ko silamɛya jɔlen don fɛn duuru de kan o fɛn duuru in kɔnɔna na sunkalo o b'a la n'a se a n'a saritiw n'o dafala maa min na o la n y'a fɔ cogo min na an ka bi sigida sunkalo fisamantiya an bɛna kuma o de kan balima an k'a dɔn k'a fɔ ala subahana wa taala a ye hɛrɛ kalo fusamantiya kalo a y'o yira ne n'aw bɛɛ lajɛlen na sunkalo ye tɛrɛti de ye an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na k'a fɔ jagokɛlaw wagati b'o bolo n'o ye tɛrɛti wagati ye ni minɛnw o bɛ marise kosɛbɛ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn wagatiw la n'i donna sugu kɔnɔ i bɛ cɛsiri ani jija i b'o min ye jagokɛlaw la o dogolen tɛ maa si la i b'o baara kelen i b'o kuma kelen i b'o fana fɔ jumɛn na i b'o fɔ ayiwa fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye tumana min na ni san jigila samiya wagati i b'a sɔrɔ sɛnɛkɛlaw cɛsiri ani jija ka d'a kan olu ka tɛrɛti wagati sela wala fɛn min ye arijinɛ ɲininaw an k'a dɔn k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala a ye hɛrɛba k'an ye

sunkalo ye kalo ye kalo min ni hinɛ kalo don n'ala subhanahu wa ta'ala b'a ka hinɛ jigin a ka jɔnw kan a bɛ ɲini jɔnw fana fɛ olu ka hinɛ ɲɔgɔn na sunkalo ye kalo ye kalo min yafa kalo don ala subhanahu wa ta'ala a bɛ yafa a ka jɔnw ma a bɛ ɲini jɔnw fana fɛ olu fana ni ɲɔgɔn cɛ u ka yafa ɲɔgɔn ma u ka hinɛ ɲɔgɔn na sunkalo ye kalo ye kalo min don ka jɔn kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma donni ma an filɛ o kalo de kɔnɔ an filɛ o kalo de kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a b'a yira ka kuma kɔnɔ a ko ni sunkalo kalo jɔla ko ala subhanahu wa ta'ala bɛ mun kɛ futihat abwabul janna arjinɛ bundaw k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ dayɛlɛ ka funɛ ayiwa ka baara ɲumanw k'o dusu an'o farifoni k'o don hadamadenw na ni sunkalo kalo jɔla fɛn min ye jumɛn ye jahanama bondaw olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ datugu sunkalo kalo n'a jɔla fɛn min ye jinɛ setanɛw ye ani setanɛ juguw nin bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ k'o siri k'o bila yen mun na o kana hadamadenw wusiwasa o dusukun na mun b'a kɛ sababu ye farifa bɛ na o la mun b'a to sababu ye saliya bɛ na o la n'o bɛ dɛsɛ k'u ka baaraw kɛ nin ye kaloba de ye ala subhanahu wa ta'ala n'a ye hɛrɛ bondaw k'o dayɛlɛ hadamadenw ye mun na o bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na balimaw nin kalo min filɛ nin ye n'o ye sunkalo kalo ye n'o ye sun kalo ye ala subhanahu wa ta'ala a ye hɛrɛba kɛ dɛ a ye hɛrɛba jumɛn kɛ a ye sunni a ye barajibaw a y'olu k'a la ka bonda kɛrɛkɛrɛ k'o bila ka bonda in tɔgɔ da ko rayan ko maa tɛ don nin da in fɛ fo n'a kɛla jumɛn ye fo n'a kɛla sunbagaw kelen pe ye k'olu de bɛ don nin kalo in fɛ aa nin ye hɛrɛba de ye hɛrɛ min na ala subhanahu wa ta'ala y'a d'an ma balimaw ala subhanahu wa ta'ala a ye hɛrɛba kɛ alakira mantɔn ye ni a y'an fusaya ka tɛmɛ mantɔn bɛɛ lajɛlen kan

a y'o di alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka mantɔn in ma ayiwa fɛn min ye sunkalo kɔnɔna ye a ye fɛnba duuru a y'o ta k'o di alakira ka mantɔn in ma sallallahu alaihi wasallam o fɛnba duuru in o bɛɛ lajɛlen hɛrɛ de o bɛɛ lajɛlen nafa de nafa min n'an y'a hakili to a la an b'a baraji sɔrɔ o fɛnba fɔlɔ ye jumɛn ye ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam nɛɛma ani kisi b'a ma ko khalufu fami saim atyabu indallah min rihil misk k'i k'a dɔn k'a fɔ sunbagatɔ tumana min na n'a ye sun don an b'a ye k'a fɔ ni tile janfala wagati min na fɛn min ye kɔnɔbara gazi o mana yɛlɛ ka na da fan fɛ i b'a sɔrɔ da a kasa a bɛ yɛlɛma a bɛ yɛlɛma i b'a sɔrɔ hadamaden ni kɔngɔ y'i minɛ ayiwa da kasa a bɛ yɛlɛma kasa min bɛ bɔ a la i b'a ye k'a fɔ a kasa in a man di kosɛbɛ nka ko nka o mun bɛ bɔ sunbagatɔ da o kasa jugu min bɛ bɔ kasa sunbagatɔ da k'o kasa jugu in dɛ k'o ka di ala subahana wa taala ye ka tɛmɛ parfɛn kasa duman kan aa nin ye hɛrɛba ye tumana min na maaw tɛ fɛ ka kuma i fɛ n'i y'i da waga ka ɲɛsin maa min ma o b'a ye k'a fɔ tiɲɛ na karisa dakasa aa a ka gɛlɛn o kasa in dɛ ko ala subahana wa taala a ye alakira mantɔn sallallahu alaihi wasallama a ye fisamantiya belebele k'o ye sunkalo in kɔnɔna na o fisamantiya ye jumɛn ye k'o dakasa in o kasa ka go in k'o ka di ala ye ka tɛmɛ parfɛn kasa kan ka tɛmɛ parfɛn kasa kan o ma kɛ bɛɛ lajɛlen ye dɛ k'o kɛla jɔn ye o kɛla sunbagaw de ye an b'ala subahana wa taala deli ala ka faamuyaliko ɲuman ala k'o di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma nin y'a fɔlɔ ye a filan o ye jumɛn ye n'o de ye k'a fɔ sunkalo in kɔnɔna na alakira mantɔn alayhi salam ala subahana wa taala a ye hɛrɛba min kɛ mantɔn in ye o de ye ko alakira ko sallallahu sallam wa tastaghfiru lahum almalaika hatta yuftiru ko alakira mantɔn n'o sunna ko malikɛw de bɛ ala deli o ye ala ka yafa o ma an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn malikɛw mana duwawu kɛ hadamadenw ye o ye duwawu de ye duwawu minɛnen don ka d'a kan malikɛw olu ye jɔn ye la yasuna allah ma amarahum ala subahana wa taala y'u bila fɛn min na u tɛ ala kuta u tɛ ala sɔsɔ u tɛ ala kuta ala k'u ka mun fana kɛ u b'a kɛ ɔ n'olu dun ye ala wele siga tɛ mun na ala subahana wa taala ko a bɛ dugawu in ko a b'a jaabi an ye